Saludu a totus e benevènnidos a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una cosa chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas meas e nos cossizat puru carchi libru 'e lèghere. Ca comente amus bidu in sa puntada supra de Gramsci, sos primos trinta baranta annos de su Noighentos fiant triulados meda pro s'istória 'e sa Sardinna, su bocitrosu de Bugerru, a pustis su badalogu pro sos pretzos de su pane in Casteddu, sa prima gherra mondiale e a pustis sa cundenna a bint'annos de regime fascista e criminale a pustis de su millenoighentrovintidduos. Ma est in custos annos etotu chi essint a campu personalidades chi a pustis sunt diventadas connotas in totu su mundu, comente a Gramsci, pro nàrrere, chi amus tratadu in sa prima puntada de su podcast, ma fintzas Grazia Deledda, pro nàrrere, iscritora nugoresa, e chi at bintu su Prèmiu Nobel in su millenoighentrovintisises. Àteras de custas personalidades sardas sunt connotas mancari feti in Sardinna, Emilio Lussu, pro nàrrere, Antiocru Casula, chi connoschimus comente Montanaru, e àteros puru chi immoe mi so scaressende. Àteras personalidades puru, però, diant a merèssere de èssere connotas prus e menzus e de èssere istudiadas in Sardinna, ca imparende cosas supra sa vida issoro Imparamus s'istòria 'e sa Sardinna etotu. Una de custas personalidades est Marianna Bussalai, iscritora, ativista e intelletuale de Orane. In custa puntada mi fatzo un'arresonada cun Giovanna Cottu, ollolaesa, insegnante de inglesu, chi at ziradu in sardu, paris cun Frantziscu Casula, una biografia de Marianna Bussalai in intro de sa collana Òmines e fèminas de gabbale Publicada in su domitzesete dae Alfa Editrice. Isterrimus cun Giovanna una bella arresonada pro connoschere menzus sa vida e sas ideas de Marianna Bussalai, puru pro cumprèndere pro ite est importante a connòschere a custa fèmina e a l'istudiare. Tenide·bos contu e istentade·bos.

E duncas, s'ospite de oze comente bos apo nadu est Giovanna Cottu, chi est un'atera paesana mea, ch'apo intervistadu puru ateros paesanos meos, ma mi faghet sempre piaghere a nde mutire ateros e a fagher una sortida ollolaesa, namus in custu podcast puru. E beh Giova ite parimus?
Totu bene e deu so cuntenta de chistionare cun d'unu ateru de Ollolai e de chistionare de custa figura manna chi como amus a presentare. E so propriu cuntenta de lu faer finzas cun custu mediu modernu chi esti unu podcast e finzas si duos annus a como est istau importante a lu faer puru in persona e a chistionare de custa matessi persona.
Certu, e infattis ego so cuntentu non solu ca semus paesanos ma puru ca cada ospite a mene mi imparat carchi cosa noa e est sempre una letzione po mene ca m'apo fatu una cultura, ma fintzas a sos chi nos ascurtan ispero. E difatis cheria comintzare cun sa prima pregunta chi est una pregunta generale podimus nàrrere, contanos chie fiat Marianna Bussalai, b'at àere zente puru chi nos ascurtat e no at mai intesu mancu custu lùmene. Eja, Marianna Bussalai, custu lùmene no lu connoschio manch'eo, l'apo connotu sa prima borta oi sun colados dechiott'annos, su duamiza e sete, no nd'avio mai intesu. Torro a nàrrere chi so cuntenta chi dae custu atòbiu meda zente chi no la connoschiat, como podet intèndere custu lùmene e la podet connòschere. Ah, sa beridade est chi Marianna Bussalai s'istòria no l'at pròpiu piada in consideratzione, in consideru, che l'at ismenticà, l'at posta in s'ismenticatorzu, in s'olvidu, e tando custu est su momentu importante de de la de nde chistionare, de la pònnere, de li dare fintzas unu postu in cust'istòria de sa Sardinna. Marianna Bussalai est fèmina prima 'e totu, ideòloga, iscritora, tradutora At iscritu puru poesia, non solu iscriiat in prosa ma puru in poesia, iscriiat in sardu e in italianu. E Marianna Bussalai nascit in unu bidditzolu chi est Orane e nascit in su millenovichentos battoro e però la podimus definire fintzas turmentà e una pessone malassortà, a barantatres annos nos lassat, su millenovichentosbarantasette, a minoredda fut orrutta e cust'orrutorza mala l'aviat fatu bènnere una gobba e custa gobba l'aviat cumprumìttiu sa respiratzione e l'aviat causau sos problemas a sa zenna 'e s'anima e duncas non riusciat a respirare bene e depiat piare sempre sas medichinas in prus teniat puru àteras maladias a sos ossos, a sos muscolos, duncas una pessone debile in su fisicu, teniat totu cussas problematicas de su fisicu de maladias, però eo depo narrer e depo marcare custu fattu, chi issa fut tostorruda e est istada una pessone meda forte po mandare a dae innanti totu sos valores e sas ideas suas chi teniat de sa Sardinna, de una Sardinna de su tempus benidore e de sos sardos.
Amus fatu, Giovà, fintzas un'àtera puntada supra unu personàgiu sardu chi sufriat dae cando fiat minoreddu de una maladia a s'ischina, chi a pustis est abarradu incrunadu, est abarradu minoreddu, però nd'at fatu cantu e prus fortzes de Marianna Bussalai chi fit Antoni Gramsci. mi paret chi b'apat un'ispessi 'e parallelu fintzas no intre Gramsci e Bussalai. M'agradat custu paragone.
Non nd'ischio, ma ti naro sa beridade, non ischio mancu chi Marianna Bussalai aiat tentu custos problemas de de salude, però t'apo segadu, iscusami, fustis No, no, no.
fustis isterrendi sa sa biografia, namus, sos datos generales. E no, su prus po ammentare puru puntos importantes de supra suo, de sa familia, e de sa domo de Marianna Bussalai, però m'agradat meda su paragone chi as fatu a totas duos, debiles dae un'ala ma hortes e pilastros dae s'atera, propriu odinas o no comente namus in bidda dae s'atera ala. Sos annos importantes po Marianna Bussalai, issa cressit in custa domo, a imb'annos non tenet prus sa mama, li che morit sa mama e cresset cun d'una sorre e cun d'una tia. Sa tia Grassiedda Angioy tando omo est doverosu propriu lo depimus aere a ammentare custu sambenadu a Marianna Bussalai est una discendente de Gio Maria Angioy su rivoluzionariu mannu de sa rivolutzione sarda a sa mamma veniat propriu da sa familia de Angioi e sa familia de Gio Maria Angioi istabat in sa matessi domo in ue est cressia Marianna Bussalai, sa tia no? In Orane.
In Orane, innantis de si che tramudare a Bono, poi sa familia de Gio Maria Angioi istat in Bono e nois lu connossimus dae Bono ma sas origines suni in Orane e a bortas si podet pensare puru chi Marianna Bussalai tenzat carchi gene, carchi osa rivolutzionaria propriu da Gio Maria Angioi. Eh, no? su parente, certu. Da su parente.
E, ehm, e su chi est importante in custa domo, a, ah, eo apu ditu, sa, sa prima osa chi mi venit in mente de Marianna Bussalai, nos ammentamus, est in Orani, no est in Casteddu, no est in Tattari, est in d'unu bidditzolu, In su tempus de su fascismu, semus allegande chi issa cresset est de su batoro, duncas sos annos binti est galu una piloca, no? Deghesete, binti, no? E su bintibatoro tenit bint'annos. E duncas pròpriu in mesu de su de su fascismu. Fintzas a s'acabu de sa gherra de su barantaimbe, issa morit in su barantasete e duncas bivet totu custu tempus in custa domo de Angioi, namus ma de Marianna Bussalai, in ue issa aet atovios uvaos a fura cun crustieddos de zente de orani comente chi los educhet a su sardismu, a issa est sardista de sa prima ora, in orani la mutint Mariannedda de sos battor moros. A issa si osit una bandera issa etotu de sos battor moros. Tando poita est importante, apo lumenadu su semenadu, sa familia, sa domo? A custa domo si podet definire comente la definiat su professor Columbu, Micheli Columbu, nostru de vidda, su eurodeputadu in, nd'iscriiat in sa Grotta della Vipera. Iscritore de livellu fintzas. Poi aimus una puntata fintzas supra Micheli Columbu, Poi, una die.
Supra issu.
E, e issu la definiat sa domo unu microcosmu pròpiu de resistentzia a su fascismu, inue bi fiurint sas riflessiones, puru sas brias, sas discussiones, sos cunfrontos. E est bellu ammentare, aso mi tentat de si nàrrere, chi cando est istada sa prima presentada de su libru in sardu, sa tradutzione fata in supra de Marianna Bussalai, paris cun Franciscu Casula un ateru de vidda e ateru ospite de custu podcast.
Micheli Columbu presentat sa presentada de su duamilla e seti in Orana in Capidanni de e a Lissi si eo a bortas mi lu penso mi pariat deo avio sempre connota Marianna Bussalai e issu nde chistionabat comente una pessona chi avia biviu audu de su partidu semus allegande de sos sardistas de su Psd'Az de tando certu e E duncas issu chistionavat de custa pessona, de custa Mariannedda de sos battor moros, comente la muttian la signorina Marianna, Mariannedda propriu, e a lu pensare como belle belle mi dat finzas una emozione a, est istadu bellu a chistionare cun professor Columbu de Marianna Bussalai. Ca l'aia connota, est fortzis si podiat narrer s'unicu chi li podiat capitare chi l'esseret connota e duncas chi ti podiat fintzas narrer cosas chi aiat bidu e cosas chi ischiat de issa mezus de mezus de de cale si siat atera pessone. De atteros.
E duncas s'importantza de custa de custa domo comente comente logu inue a bortas arribbavat puru sa polizia a mancari ischiana benissimu in unu logu antifascistas tando depiana vortulare sa domo però inive in Orani ispias non ndi fiurin e tando in carchi manera si depian atacare sos manifestos, sas locandinas, po sas banderas de su partidu sardu e tando resessian in carchi manera, zente 'olande li 'essian in cussu momentu cun sa polizia e che los ghetavano in una inestra, custu propriu lu contavano sos de de tando e gai ispariat totu sos namus sas cosas chi podiana Certu, sas provas de custu attivismu politicu puru. de de sa de s'antifascismu a cussu Ma giovai in domo de de Marianna Bussalai, e sa dimanda mi paret, mancari ti paret unu pagu banale, però ite faghian, fiat unu unu gruppu de letura, fian gruppos de istùdiu, ite organizabat issa in domo sua? Issa udi autodidata e già da nobe annos cumintzàbat a iscrìere, però a su matessi tempus est beru chi custa, est beru chi custa maladia la la batiat a essere accorrà in domo, però andavat fintzas a su monte de Gonare in cue sighiat puru pilocas in s'istùdiu issa sas riuniones urini politicas però a su matessi tempus aiat connossere puru sos pessamentos de su tempus ah si nois pessamus a unu certu puntu comente iscritora issa eia at iscrittu poesias suas in sardu e in italianu e non solu in sardu, però poi aiat sas tradutziones puru de sas poesias de Antiocu Casula chi diat esse Montanaru. Tando, cando pensamus a Marianna Bussalai e a custa domo, unu tzentru culturale, si pensamus, non solu politicu, e issa educavat eia a su sardismu, però a su matessi tempus s'ocupavat propriu de de sas poesias puru de de sa Sardinna e duncas issa udi aiat sas tradutziones de sas poesias de Antiocu Casula de Montanaru sa cosa importante po Marianna Bussalai ut su prus chi custa poesia esseret issiu dae sa Sardinna chi finzas in su restu de su mundu como eo so esagerande però so nande mancari tando unu si 'erian mostrare 'erian mostrare sa Sardinna puru a s'Italia li narrer a s'Italia mirae ca nois non semus solu eroicos e fideles Comente sordadeddos, nois semus puru intelletuales e poetas e qui e duncas dignos de rispettu in custu sensu. E issa in sas tradutziones, cada borta chi aiat sas tradutziones de Montanaru si sentiat a beru cuntenta, orgugliosa, fiera de custas tradutziones. Fiat unu periodu in sa in s'istoria 'e sa Sardinna si pensamus de de figuras a beru de de livellu artu meda, mancari si nde chistionat pagu, Marianna Bussalai est una de cussas chi connoschimus troppu pagu, però potzo narrer chi puru Gramsci, mancari siat unu intelletuale de livellu mondiale, prus carculau in foras de Sardinna e in foras de de s'Italia mancari essere de eh, su capo, podimus narrare, de su Partidu Comunista, eh, però eh, m'abbizo chi los connoschimus pagu, e puru si abbadias a Marianna Bussalai, Antonio Gramsci, Emilio Lussu, Montanaru, eh, totu custos fint praticamente fedales, no? Eh, sunt in sos matessis annos. Ita àteras datas importantes b'est in sa, in sa vida de eh, Mariannedda e sos battor moros, comente la cherimus mutire, o Marianna eh.
Bussalai? Beh, àteras datas importantes cando issa incumintzat a, a collaborare zovanedda a, in sas rivistas, in sas rivistas sardas, a fintzas a su vintises at collaboradu a sa a su quotidianu de su PSd'Az, Il Solco, in ue publicavat sas poesias e poi ateras rivistas italianas, rivistas feminas, Cordelia, Lumen, Lux e inue poi s'abbizavan de cumente custa custa poesia de de custa pilocca, de custa giovanedda fudi importante po bellesa e armonia E pròpriu in cussa rivista l'avia connota Montanaru e l'avia dimandau de àere sa tradutzione de sas poesias suas. Mariannedda de sos battor moros est una sardista dae sa prim'ora, a issa dae pilochedda minore in sos bancos de sas elementares si dimandavat comente mai in s'istòria de s'Itàlia Non b'est nudda e non b'est mai s'istòria de sa Sardinna e tando est arribada a una conclusione, si biet chi sa Sardinna no est Italia ma su prus chi sa Sardinna tenet un'istòria a bandas e in custu nois bidimus propriu s'amore e su pensamentu de Marianna Bussalai comente sardista, s'amore po sa Sardinna e po sos sardos. Imbetzes un'àtera data importante semper po 'entovare Marianna Bussalai in custas cosas de de intelletuales, ed est su periodo fascista, a su fascismu su regimene si depet àere namus una vetrina de àere idea comente si interessat a sas artes e a sas musicas de totue e duncas puru de sa Sardinna, una data importante su millenovichentostrintasette

namus de sas personalidades, sas personalidades, sas pessones importantes a giò Maria Angioy, che l'an a propriu in òdiu e tando si nch'issa a tale puntu si ponet in contattu cun Montanaru dimandandili, depes iscriere un'epopea in supra de de Gio Maria Angioy e de sa rivolutzione e de custu rivolutzionàriu nostru, ma su fascismu no est chi podiant pònnere in artu una pessone comente unu rebelle comente a Gio Maria Angioy e tando Montanaru de siguru no l'at fatu E si pensat chi no l'apat datu a propriu tando l'aiant dau l'aiant insigniu de comente cavalieri. Bene bene Giova tue ses insegnante antzis potzo puru narrer inoghe ses istada puru insegnante mea cando fio pitateddu de sas elementares e mi l'ammento galu Però e, e, in su traballu tuo, tue, namus, das importantzia a custas cosas e, e tenes puru un'esperientzia propriu de imparare a sos istudentes tuos de custas figuras, ammentamus puru chi Marianna Bussalai chent'annos faghet o fintzas prus de chent'annos faghet, eh, naraiat chi in s'iscola italiana non si studiat s'istória sarda, ma galu oe in die in s'iscola italiana non si studiat s'istória sarda e non si studiat galu prus pagu Marianna Bussalai o àteras figuras importantes chi amus in s'istória nostra. Ecco, tue in iscola cando faghes letzione, dae ite comintzas pro isterrere sa chistione subra de Marianna e in cale contestu istòricu che la pones? Eo a su sòlitu po s'esperièntzia chi tèngio in sos ùrtimos annos in sas mèdias parto dae sas pessones. Sa prima borta chi m'est incapadu de allegare de una pessone importante, una pessone de cabali comente a Gio Maria Angioy, est istadu ca un'alunnu meu m'at dimandadu de poder presentare un'argumentu in supra de sa Sardinna chi podiat èssere abbinadu a sa Rivolutzione francesa. Tando st'argumentu de custu fut totu in sardu l'amus preparadu paris, issu s'at fatu totu sa chirca necessària e fut in supra pròpriu de Gio Maria Angioy, de sa Rivolutzione sarda e poi nc'amus chistionadu puru de su patriota sardu a sos feudatàrios eh, de Francesco Ignazio Mannu, a cust'òpera, mm, custa importante mm, a su tempus, eh, est stata traduia, eo l'apo posta in custa manera, est stata traduia da un iscritore inglesu in su 1849. Eh, duncas, eh, s'òpera de Francesco Ignazio Mannu, de patriota sardu a sos feudatarios, pro essere prus a sa manu, eh, procurade 'e moderare barones sa tirannia, no? Eh, esistit in inglesu, in unu libru i est iscritu da custu scrittore eh, John Warre Tyndale e l'aviat iscritu 'ando benit in Sardinna po curiosidade, aviat letu de sa Sardinna, aviat letu libros in Inghilterra e allegavana male de sa Sardinna e issu 'eriat issire comente si viviat in Sardinna. Eu d'arribbau aviat

E deo l'apo iscoviau tando.
Duncas tue dae custa esperienza cun custu istudente Giovà eh, as mm. comintzau puru namus a nde fagher àteros puru, no est chi ti ses pasada cun eh, s'esperientzia de custa tesi supra, supra Giovanni Maria Angioy, Ite àteras cosas as fatu cun sos istudentes e de cales figuras bos sezis ocupados? Pro ite est importante, segundu a tie, a imparare custas cosas in iscola? Tando, dae custa esperièntzia nd'at fatu poi sos annos a pustis, at fatu Marianna Bussalai, chi l'at fata nessi duas o tres bortas, e sa cosa importante chi segundu chereit sa dimanda chi si faende Est 'i tue ses semenande. 'Ando tue dimandas a biri 'onnossen a Marianna Bussalai. No la 'onnossen, mancari no m'ispanto meda. Innoe si 'onnosset in Nùgoro Grazia Deledda, fatu puru Grazia Deledda eh. Però cust'annu at fattu Eleonora d'Arborea e nessunu 'onnossiat a Eleonora d'Arborea e sos alunnos de terza media e tando cussu est galu prus ispantosu e duncas eo apo detzisu 'i cando b'est s'esame de terza media che ponzo custas pessones importantes, penso chi ap'a fai puru Gramsci como

semper atu in inglesu, ma po po s'esame de terza media, est istau supra de sos innos, de sos innos nazionales e deo apo fatu su Regnu Uniu, su 'e s'America e poi su sardu. E cussu est agradau meda, cun sas banderas, cun totu su chi esti supra de sa sardidade, in inglesu. E ite Giova', supra de Marianna Bussalai Ite tipu de traballu at fatu s'istudente o sos istudentes, biogràficu, e de ite los as fatos tratare supra de custa figura? Tando, eo parto dae unu confrontu internatzionale, a eo presento figuras de emina, comente aint sas collegas meas in sas àteras matèrias, in italianu aint Rita Levi Montalcini, eo in inglesu Presento per esempiu Emmeline Pankhurst chi est sa chi aiat fundau su movimentu de sas suffragette no? Iat permitiu, depimus ringraziare a issa, iat permitiu in sas lotas de su movimentu suo a sas feminas de arribare a su votu chi issa poi non biu prus ando ant decisu de a votare sas feminas dae supra de vintunu, dae vintunu in susu. Duncas eo parto da figuras internazionales. Sa femina medas bortas, in custu casu so aende custos esempios e tando ponzo a Marianna Bussalai, a Gratzia Deledda, Eleonora d'Arborea, poi un'atera figura internazionale podet essere Malala ca est prus contemporanea a cuantu de po cussu chi est sa sa situazione, sa condizione de sas feminas in certos istados chi sun a largu e a curtzu dae nois e duncas b'est su confrontu de sas figuras de sas feminas ite an atu e Marianna Bussalai eo la presento Propriu incominzande da su fattu chi est una emina istraordinaria, lu poto narrere in inglesi, outstanding. Certu.
Outstanding women, quindi donne straordinarie, eccezionali. E ando tue allegas de eminas istraordinarias e oh che ti devo diri. A mie mi commovet meda ando pesso chi non la connoschio e puru custu sero nde semus chistionande Mi paret semper de l'iscovrire galu un'atera borta, bae. No, poi s'atera cosa prus ispantosa puru fortzis est chi podimus nàrrere chi fiat praticamente una paesana nostra, cioè Orane-Ollolai, semus chistionende de unu cuart'e ora, ma fintzas duas biddas chi ant semper tentu ligàmines e chi si sun semper chistionadas, oranesos chi benian a Ollolai a sas estas o a. A sas estas o fintzas a colare tempus in istiu, dae meda ca in Orane. Ah, est a beru. In Orane est est calentosu s'istiu, si che benian a Ollolai, ma nois puru andavamus po atteros po milli atteros motivos a Orane e duncas est galu prus ispantosu chi custa personalidade importante non la connoschiamus E de iscritos suos, Giovà, ite, ite acatamus, ite podimus Tando.
lèghere pròpiu a firma de Marianna Bussalai? Marianna Bussalai at iscritu poesias in sardu, Ite bella Nùgoro, at iscritu no Ite bell'Orane, Ite bella Nùgoro E poi una poesia po sos battor moros narat, viva sos battor moros in issos est s'ispera in issos est s'isettu, viva sos battor moros, sa sarda bandiera bandera comente est in su pettus est puru intro a sos coros, custa est de Marianna Bussalai, poi totu sas tradutziones, sas operas si attan in custas rivistas unu pagu difficile, Namus chi Alessà comente libros non b'est meda, bisonzat de lu aere unu libru. A b'est custa tradutzione in sardu chi est sa tradutzione, erzo marcare, erzo ponnere in craru custu, est sa tradutzione de una tesi de laurea de una piloca de Orane chi si nada Marta Brundu. Ma ando intro a su situ, intravo sempre, intrà finzas a carchi mese a 'omo, 'omo est suspesu chi fettu. Asinono in cue fiu tottu su chi at iscrittu Marianna Bussalai, sa vida e sas operas sos iscrittos. Tottu custas custas traduziones, sas poesias suas, però oze no attamus de andare a omporare a ordinare nudda de Marianna Bussalai. A su nessi si b'est carcunu chi l'issit ive sunu lu niat Intendet custu podcast lu niat a eo erzo issire uve los poder omporare. Però Giova, tue e totu as iscritu una biografia de Marianna Bussalai in intro de sa de sa collana de Omines e feminas de Gabbale, zustu? So nande cussu, a parte custa tradutzione est custu Omines e eminas de Gabbale, de Alfa Editrice, paris cun Frantziscu Casula, Marianna Bussalai e così simiateros, Marianna Bussalai est sa tradutzione in sardu, su prus, b'est carchi commentu, ma est piaa dae sa tesi, lu ripito est importante a lu narrer, Sa tesi de Marta Brundu. A eo l'apo a ringraziare sempre a nos at lassau un'assisorzu. Un'eredidade manna literària in supra de Marianna Bussalai.
'Omo in su duamiza e sete est issia custa tradutzione, custu libru in sardu. Poi ego in su podcast ego pedo semper a sos ospites de nos consizzare o unu libru b'at òspites chi ant cussizadu documentàrios, filmis, sitos fintzas no, namus chi in su casu de Marianna Bussalai non podimus cussizare unu libru pro connoschere menzus sa vida sua, pro connoschere menzus su chi at fatu, si no est, torramus a narrer, sa traduzione chi as fatu tue e Frantziscu Casula Però est fintzas, si cherimus, s'ocasione pro nàrrere in custu podcast chi custa figura cheret torrada a istudiare, cheret torrada a iscopèrrere e chi chie s'est mancari ocupende de istòria sarda, de istòria sarda de su Noighentu, de sas figuras importantes, podet mancari dedicare isfortzos, dedicare tempus a fagher connoschere custa personalidade, ca b'at pagu e no est semper chi s'acatat eh, materiale supra sos argomentos chi trattamus, anzi penso chi s'importàntzia de su podcast siat fintzas cussa, ca no est semper chi sas connoschèntzias las acatamus iscritas, si las acatamus iscritas, menzus e cossizamus a sos chi nos ascurtan de si chircare libros, de si chircare... però si non s'acatan eh, su puntu 'e riferimentu at a abarrare custu podcast e isperemus custu sito chi torran, chi lu torren a allùghere, chi lu torren a fagher disponìbile pro totus, ca si nono Si perdet puru cussu pagu de istùdios e de connoschèntzias chi chi b'aiamus. Est a beru, e eo lu ripito, eo invito chie si siat ascurtande su podcast chi l'ischit, bi sunt libros iscritos o sitos In ue s'allegat de Marianna Bussalai? Alà, si tue intras e pones Marianna Bussalai essint mancari articolos o de s'Ortobene o articolos betzos de sa Nuova, como dae pau b'est istau una pessone chi at fatu un'atobiu e b'est carchi cosa in Youtube, ma non durat medissimu. puru faende unu filmi supra de Marianna Bussalai e b'est sa registrazione e penso chi siene amaniande carchi cosa de de issa e poi nos informemus menzus però eo in custu momentu non tenzo una bibliografia de narrere a parte custas cosas de sa rivista chi bos apo giai lumenau no Ma unu libru chi chistionet pròpriu de Marianna Bussalai cheret a l'iscrìere. E tando, ripeto, su su podcast est s'ocasione pro chie si cheret pònnere a fàghere unu prozetu nou, chie at gana de imparare, chi lu fatzat e chi lu fatzat pro totus però, non pro isse etotu ebbia. Bene, bella bera, amus fatu fintzas una, una cosa noa in custa puntada de custu podcast, sa prima borta chi imbetzes de cossizare libros de leghere, cossizamus libros de iscriere, cossizamus a carcunu chi at gana e tempus de si ponnere a istudiare mezus custa figura, ca est pagu connota ma importante, chi si po- de si ponnere a istudiare mezus cussu periudu de s'istoria sarda a innantis, durante e a pustis de su regime fascista de Mussolini e chi chissai chi carcunu non fatzat a beru una bella biografia de Marianna Bussalai. Giovà, ti torro gràssias pro totu sa bella arresonada chi nos amus fatu, pro totu sas cosas chi nos as imparadu e pro nos aer contadu puru de s'esperièntzia tua comente insegnante de inglesu chi peroe batit a intro su insegnamentu suo argomentos originales, argomentos novos Ti torro gràssias pro totu su chi nos as nau e a nde fagher medas àteras. Gràssias a tue Alessandro, est istadu unu piaghere a ti torrare a bìdere, isperamus de nos torrare a acudiare puru in pessone e gràssias a totus sos chi ascurtant custu podcast e su gràtzie mannu ca m'azis dau, ca m'as dau tue, m'azis dau comente podcast namus M'azis dau sa possibilidade, s'opportunidade de allegare un'attera borta de Marianna Bussalai. Eja Giovà, grazie e a s'attera borta. A atteras bortas eja. Azis ascurtadu Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. Si abbaidades in sa descritzione de custa puntada bos apo lassadu unos cantos acàpios e ligàmenes pro connoschere mezus custa chistione chi amus isterridu oe e fintzas sos riferimentos a sos libros chi apo mentovadu e chi at mentovadu s'òspite in sa puntada. E acatades puru sa e-mail mea si mi cherides imbiare preguntas o commentos. Custu podcast l'apo fatu deo, Alessandro Columbu, cun s'agiudu de sos òspites ebbia. Adiosu.